Tom, dá dtiocfadh muid ar aon ní. Sea? Bhuel, nac a gcreidfeadh sé? Ná braithfidh sé. Níl ann ach cúpla seachtain ó fríothadh ann agus anois tá beirt eile ar iarraidh. Na bhuel, sin é mo jabsa. Nach bhfuil sé cineál morbid? Ara níl. Má thugann tú aon aird air. Agus tugann sé suaimhneach go raibh sé ascailt anois le an ghrá seo, acha. Ab fhill leat? Sin go bhfuil tú ag obair ró dhian na laethanta seo. An bloody saoire sin arís. An ndéanfaidh tú athbhreithniú air? Ní dhéanfaidh mé. Saoire den scoth é. Dhá sheachtain in Agadir. Tá mé ró-ghnóthach, Tom.

Ní cóir dom seo a rá. Yeah? Bhuel, tháinig Cóilín chugam cúpla seachtain ó shin agus bhí iúmar aisteach air. Bhí sé ag iarraidh a fháil amach a raibh chuile rud i gceart lena scámhóga agus lena chroí. Mar a bheadh de rún aige dul ar chineál fitness regime. Ní dóigh leat go bhfuil sé théis rud éigin amaideach a dhéanamh? Ní dóigh liom é. Agus fiú má thá, ná cuirse an milleán ort féin. Cá bhfios duitse cad atá ar siúl ina n-aigne siúd atá fé do chúram?

Agus anois d'iarrfainn oraibh uilig súil a choinneáil amuigh don bheirt seanóirí atá ar iarraidh, sin Sarah agus Cóilín. Amharc isteach i bhur mbotháin, in bhur dtithe báid, in bhur ngrianáin, nó áit ar bith a bhféadfadh duine foscadh a thabhairt dóibh, agus má fheiceann sibh rud ar bith aisteach, cuir glaoch ar an stáisiún seo nó ar stáisiún na nGardaí. Away Caitríona! No, tuigim faoin aimsir ach caithfidh tú leanúint ar aghaidh. Caitríona, fan ann go bhfaighidh tú scoop, ok? Craiceann mé? Níl. Cad é do thuairim? Cad is dóigh leat a tharla do Cóilín agus Sarah? Ó, b'fhéidir go ndeachaigh siad ar laethe saoire. Ó, sin smaoineamh. Yeah, nach deas smaoineamh ar laethe mar seo fá dhul ar laethe saoire é. Ó, is deas, yeah. Théann tú áit te. Agadir, mar shampla, anois. Ó, stop. Gaineamh órga. Deoch saor. An ghrian ag scalladh anuas. Mná dathúla. Nó, b'fhéidir gurbh fhearr leat fear dathúil é?

Ba cheart duitse fanacht sa mbaile agus luí síos i bhfianaise na tine. Sin é an áit ab fhearr duit. Nach shin í a éilíonn múinteoir agus an dochtúir in éineacht leo. bhfuil 'fhios a'd go bhféadfadh cé hé sin in éineacht leo. Ara níl 'fhios a'm, fear eicínt. Ah, mar sin bhfuil 'fhios a'dsa gur seafóideach an ealaín atá oraibh sin, bheith ag treabhadh na gcnoc lá mar seo.

Tusa their favourite agony aunt. Táim i ndáiríre faoin decade. Agus tá mise i ndáiríre faoin time off. Níl cead agat dul ar saoire ag an am seo den bhliain, tá tú ag teastáil anseo. Bhuel, goidé a dhéanfaidh mé leis anois? Níl a fhios agam, pé rud is mian leat. An dtig linn fógra a chur ar an radio then? Cén saghas fógra? Bhuel, sin rud a tharla nuair a cheannaigh Tom Yeheged, ceann de Heineg's Jack, le hOgahagadir. Anois níl Jack ábalta é a fháil. Ó.

Carn na gcaorach. Brainfinn anseo tháirgí seo. Do bhí tamall beag ó shin. An Ollamh Seoighe sin, sin evidence.

Ná níl is ea ann. Cad a cheapfá a tharla ansin? Cé bhfios dúinn a bhí anseo aréir? Tá súil agam go bhfuil an bheirt acu slán. Sergeant. Tá mise togha súil a'msa go dtí slán. Bhuel, tháinig a'msa rud a bhí contráilte leis. Tá an tic ar an sin. I mean, nach dtig linn é a fhógairt ar an raidió. Níl tú chun sin a dhéanamh. Goidé? Beidh daoine ag ceapadh go bhfuilimid ag iarraidh blind date a eagrú do Tom. Más rud seo, tá tú just homophobic. Más í sin Caitríona ag gearán arís. Hello. Agus an príomhscéal arís.

Ach tá na Gardaí tar éis bothán ina bhfuil stil a aimsiú sna cnoic agus cache mór fuisce curtha i bhfolach ann. Ós rud é go bhfuil a fhormhór de ólta, is soiléir gur tionóladh rave parties ann go minic. An seo toradh. Níor thángthas fós ar aon drugaí ach níl an fiosrúchán seo ach ag tosnú.

Bhí mé in éineacht le Cóilín, tá a fhios agat. Nó ní hé go raibh aon cheo eadrainn, aon cheo mar sin. Caithfidh mé a rá go bhfuil níos mó tuiscint agam ar an aos óg. Tá a fhios agat, an chaoi a gcónaíonn siad le chéile sula bpósann siad sin. Bhuel, is iontach an méid a fhaigheanns tú amach faoi dhaoine nuair a chaitheanns tú oíche in éineacht leo. Agus leanann an cuardú ar aghaidh. Níl sé soiléir an bhfuil baint ag an lánúin atá ar iarraidh leis an stil seo. Is dóichí go mbeidh tuilleadh Gardaí anseo amáireach agus go ndoirtfear an poitín isteach san abhainn. Agus dá bharr sin, tá mé a cheapadh go mbeidh cúpla custaiméir an-díomách ag an seans nach mbeidh an stuif crua acu i gcomhair na Nollag.

I measc na gceoltóirí a bheas le cloisteáil anocht ar Glór Tíre Rogha agus Togha beidh Mike Denver agus Aisling Kavanagh, é sin ag tíocht chugaibh ag 10 nóiméad théis 10 anocht, agus chomh maith leis sin, níos deireanaí ag 20 nóiméad go 12, Russell Crowe ag tíocht chugaibh sa scannán Heaven's Burning. Anseo anocht ar TG4. Bhí an bhleán si gar a cuma níos deise chur ar a hain ar Golden Girls.